tikuyamba ndi kumutamanda allahu tabaraka wataala mbuye wa zolengedwa zonse mtendere ndinso madalitso za allahu tabaraka wataala zipite kwa kapolo wake komanso mtumiki wake muhammadi osayiwalanso akubanja kwake ndinso masahaba ndi wina aliyense amene azatsate chiphunzitso cha mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam kufikira tsiku lomaliza m'bale wanga pambuyo pamutamanda allahu tabaraka wataala ndikumfunira zabwino mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam akubanja kwake ndinso masahaba ziwani kuti ndithu allahu tabaraka wataala akutiuza zoti ife tikhale ogwirisisa mwamphamvu malamulo ake kufikira tsiku limene tizamwalire kukakumana ndi allahu tabaraka wataala izo zili choncho kuchokera pa vesi limene allahu tabaraka wataala akulankhula mu qur'ani kunena kuti

tizakhale pa nthawi imeneyi tikumulolabe allahu tabaraka wataala tikugonjerabe malamulo a allahu tabaraka wataala namasiya kusata zilakolako zathu izo zili choncho kamba kuti chimenecho ndi chinthu chimenenso anthu onse akale azitumiki onse amene aja ndithu amawuzidwa zoti akhale ogwirisisa malamulo a allahu tabaraka wataala mwamphamvu taonani mmene allah amamuuzira yahaya kunena kuti ya yahaya khudhi lkitaba biquwa iwe yahya gwira buku ili mwamphamvu mosindika amamuuza kuti akhale ogwirisisa buku la allahu tabaraka wataala amene ali malamulo amene yahya anapatsidwa pa nthawi imeneyo kuti agwiritse mwamphamvu malamulo a allahu tabaraka wataala choncho chimenecho ndi chinthu chimene wina aliyense mwa azitumiki amauzidwa mbuyomu kuti aziwauza anthu awo kuti akhale ogwirisisa kwambiri malamulo a allahu tabaraka wataala ngakhalenso allah amauza ana aisraeli kunena kuti khudhu ma atainakum biquwa kuti landirani mwamphamvu malamulo amene takupatsani alandire nawagwirisisa mwamphamvu malamulo a allahu tabaraka wataala ana aisraeli nawo anauzidwa zimenezo izo ngakhalenso mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam anatiuza kunena kuti faalaikum bisunnati kuti zagwirisiseni sunna zanga pamene mtumiki amatiuza kuti fa alaikum bisunnati mmenemu tikupeza kunena kuti muli kutilamula choyambirira kutilamula komanso ndikutiuza kunena kuti tizakhale titagwirisisadi sunna za mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo kumapeto kwa hadithi imeneyi anatiuza kunena kuti adhu alaiha binnawajidh kuti zagwiritsitseni sunna zimenezo ndi mano anu otafunira inu ndiye tikudziwa mmene alili mano otafunira mano oti akangoti alandira chinthu china chake amapana kuchigwira chimene chamwamphamvu ndipo sichingathawe zimenezo ndi mmene amatiuza mtumiki wathu muhammad kunena kuti sunna zanga zimenezo muzazigwiritsitse ndi mano anu otafunira kusonyeza kuti sunna zimenezo osazazisiya ayi tizazigwiritsitse sunna zimenezo mwamphamvu

choncho kungopanda kugwiritsitsa mwamphamvu malamulo a allahu tabaraka wataala ndiye kuti tsopano ife tikhala kunena kuti tapambanidwa ndi nthenda ija ya alighafla kusalabadira za allahu tabaraka wataala yomwe ili nthenda yovuta kwambiri nthenda yoononga chifukwa allah akukamba zokhudzana ndi alighafla anthu amene akutidwa ndi kusalabadira za allahu tabaraka wataala kunena kuti ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdath illa stamauhu wahum yalabun subhanallah kuti palibe pamene iwo ukuwazera ulaliki watsopano wochokera kwa mbuye wawo allahu tabaraka wataala koma kuti amaumvetsera uku akusewera akuchita zachibwana awo ndi anthu oti apambanidwa ndi alighafla nthenda yomwe ili yovuta kwambiri kusalabadira za allahu tabaraka wataala kulikondetsetsa dziko lapansi mpaka na kuyiwala malamulo a allahu tabaraka wataala zomvetsa chisoni kwambiri choncho ndiloleni kuti mpemphe allahu tabaraka wataala kuti atichite tonse kukhala mugulu la anthu ogwiritsitsa mwamphamvu malamulo ake kukhala mugulu la anthu ogwiritsitsa mwamphamvu malamulo ake allahu tabaraka wataala komanso ndi mtumiki wake muhammadi sallallahu alaihi wasallam kufikira tsiku limene tidzamwalira kukomana ndi allahu tabaraka wataala ndipo asatichite kukhala mugulu la anthu amene tikumayiwala malamulo a allahu tabaraka wataala